and they will run up to July 31th. Parliament ikuyamba lero nde zikuoneka kuti uh, aphungu otsutsa boma otsogozedwa ndi uh, mtsogoleri amene mnyumbayo adamusankha kuti ndi otsogolera uh, anthu otsutsa boma mmenemo a Chithyola Banda akuti kumeneko kutenthe 5 billion imene adalonjezedwa kutengera kuti boma liwapatse kuti athandizire zitukuko za m'madera mpaka pano sadalandire panopa tikukamba almost miyezi 9 chisinthireni boma mdziko muno Uh, nkhani ndiyoona as you rightly put it tinakambaso morning live muja kunena kuti parliament meeting is starting today and uh, ikuyamba mmawauna actually from 9:30 lero imakhala ndithu ya tsiku lonse and as we s- mentioned earlier to say ikuyamba lero pa 7 mpaka pa 31st of july uh, zambiri zikhale ndithu ma expectations ngambiri zambiri Ngambiri. zikhala zikuchitika we are talking of cdf um, anthu amene amayankhula pakatswiri pa nkhani zosiyanasiyana akukambanso kunena kuti key issue ikhale yonena kuti they should bring down the cost of living chifukwa chonena kuti amalawi ambiri akuvutika there's a lot that has happened since the last meeting that they had until date so zambiri is being expected including za cdf zomwezo kumene chifukwa chitukuko ndekuti mm. pakadali pano tikhoza kunena kuti chachita ngati choyima And nkhani- nkhani imeneyo yomwe ndikungokujowera pang'ono njonena kuti anthu ambiri ali mchiyembekezo chifukwa chonena kuti tikayang'ana m'maderamo muli misewu ina njofunika ithandizidwe chifukwa tikukamba zonena kuti kuli wana asukulu amaoloka ma bridge wena apite madera ena, kuli amayi oyembekezera apite nthawi zina komanso anthu okalamba amafunikanso apeze misewu yabwino kuti akalandire thandizo. Tikukambanso CDF yomweyi ikunyamula zipatala kumene tikukamba nkhani za mankhwala komanso kuyang'ana mwina infrastructure ya zipatala zathu m'dziko muno ndiye mwina nkhani imeneyi mwina ikhala ngati yotentha koma mwina tingopemphabe kuti kuboma ngati pangapezeke dongosolo lonena kuti athamangitse zinthuzi. chifukwa chonena kuti zisafike pomalimbana zonena kuti adzikokana ku parliament tikakhala panopa tidziona kuti akukokana awa ndi awa zikadangotheka kuti angopanga dongosolo mmene adatilonjezera nkuyika zinthu zijazo ziyambe kuyenda of course ndikudziwa kuti unduna umene umayang'ana local government ah, akupanga dongosolo komabe tikunena kuti tingopempha kuti achite machawi n'kunena kuti zinthuzo ziyambe kuchitika, zisafike ponena kuti tidzimvetsa chisoni. um ti- ti- Timakamba dzulo kaya ndi dzana zonena kuti kuli maiko ena koma Malawi ndi limodzi mwa maiko ang'onoang'ono koma nkumafika ponena kuti tikukanika kupanga maintain um, kupanga support anthu less than 21 million nkuwapanga support health wise kusukulu chifukwa mwachisanzo ine ndikupatsani chisanzo mukapita m'madera ena ngati m'mamidzimo mukaona kumenekoko akuphunzirabe pansi pa mtengo Yes. N'zonena kuti CDF iyi atati ayithamangitsa n'kunena mmene adalonjezera kuti adzayigwiritsa ntchito, ndiona kuti ikhoza kutithandizira n'kumangako timasukulu titatu m'madera amene tikuvutika muja komanso n'kuthandizira m'zipatala zathu zimene amayi athu oyembekezera. Nthawi zina mwina tikamakamba ife azibambo zimakhala zovuta koma inuyo azimayi mudziwa kuti mmene zimakhalira nthawi imene ija zimafunika dongosolo i'm sure kuti akakumana leroli ifenso a Luntha ndikudziwa kuti tikhale kumene kuko live kuti anthu tiwapatse koma akhale kumene kuko ndithu kuti aphungu athu ti- atithandizire zonena kuti boma lingopereka zinthuzi ziyamba kugwira ntchito Zone Zage. Uh, still on the front page of the Nation, there's a story somewhere, but then I'll take another one.

Pali mbali zina tikhoza kumaonabe nzonena kuti ngati zikutivuta kufika panopa komabe ndiye kuti timayesetsa kumadzikankha. Koma nkhani njonena kuti kudzikankha kwathu pa zaka 62 zikuoneka kuti sitikupita patsogolo mwachilungamo chake. Ndipereka chitsanzo zonena kuti ukaona msewu umene ndimakamba mwa nthawi zonse wa M1 ndi wonena kuti inu ndi ine, inu pokhala mtolankhani inenso mtolankhani, Timayenda kwambiri. Ngati misewu imeneyi satithandiza, kodi tidziyenda bwanji kukatola nkhani ifeyo ku Chigwaja ku Mzimba? Misewu imene ijayo sakutikonzera. Tipita bwanji ku Mzimba Hora kukatenga mavoti anthu akavota? Ndangotchula Mzimba Hora chifukwa ndiyo imatchuka nthawi zambiri ya mavoti. Mukayang'ana madera ngati amenewa nzonena kuti tipange misewu yabwino komanso tiyang'ane timanena kuti kuno ku Malawi tikukamba za ATM yonena kuti Agriculture, Tourism komanso Mining. Kodi zinthu zimenezizi tikuziyendetsa motani? Ndi nthawi yonena kuti ngati tafika zaka 62 tikhale pansi nkuyang'ana zonena kuti mphamvu zathu tikuziyendetsa motani. So mwina mbali ina yonena kuti tafika zaka zimenezizi tiyang'ane bwinobwino komanso tikonze zinthu.

Ah, ndi nkhani yabwino timakamba kuti dzulo ah, timacheza mamawa inu ndi ine kunena kuti tinali pa ufulu koma chinamkomera mtsogoleri wa dziko lino kunena kuti akaidi kapena anzathu a m'ndende okwana 134 awatulutsa mndendezo chimakhala chifundo zimene zimakhala zofunika And in following up on anthu amene atulutsidwa according to the communication that was made mm. akunena kuti most of them ndi anthu okalamba

and that the report was ready for tabling during the third meeting of the 52nd session of Parliament starting today. Nkhani zovuta kwa Nkhani- basi. nkhani- I think that is one of also my report amene aMalawi ambiri akhala nawo chidwi yes akuyiyembekezera tonse kuti kodi zikhale motani nkhani ina nkumanena kuti popita pa nkhani imeneyo taonapo Ku Parliament kuli ma inquiry ambiri, awiri amene akhala apereka chidwi kwambiri, imeneyi ya PAC komanso ya plane crash. Kuti tikaona ziku, zikuvuta pati pa anzathu amenewawa a PAC kuwatenga a Zamba nkuwabweretsa pa virtual anthu awafunse ma, iwowo awafunse mafunso mmene apangira anzathu amenewawa a inquiry. zonena kuti tonsefe tingofuna timvetsetse chifukwa choti zomvetsa chisoni nchonena kuti ma civil servants ena mpaka panopa pension yawo siudziwa kuti ili pati ndalama zawo zidalowa kukagula hotelo yoti mpaka panopa sizodziwika chomvetsa chisoni ena ndi aphunzitsi alibenso pogwira Tabweretsana azambawo ngati zingatheke, mwafunsa mafunso awiri atatu. Mukafunsa mafunso awiri atatuwo zithandizire kuti tipeze umboni chifukwa chonena kuti ndalama zimenezo zidapita, anthu akudikirabe pension. Panopa ndikupatsani chitsanzo zoti mutati mupite inuyo ku accounts general kapena mupite kwina konseko muzapeza kuti anthu amene ajawo pension yawo mpaka panopa sidalowe. ndalama zawo zidapita nawo tiathandiza motani ena panopa anawo azipita ku university panopa akweza university double as much kodi anthu ayambire pati tathandizani anthu amenewawa ndalama zodalira ndi zomwezo ndithu um, i don't know if you have any more on the local scene i want to take one on the international scene As long as maybe we should go to the business page,

nkhani njonena kuti fodyayo alipo wachuluka koma amene akutigulawo oversupply
demand ndiyochepa we have supply yambiri but the demand is less Ane nkhani ikukhala ngati tikubwereza chifukwa choti dzulo timakambanso nkhani yomweyo yonena kuti mm, ife ngati dziko la malawi Timafunika tikhale pansi n'kuyang'ana, n'kuchita chenkha chifukwa chonena kuti fodya. Sadatiuze lero zonena kuti msika wake n'ngwochepa kunjaku. Mayiko ambiri akutseka makomo a fodya. Tikadayang'ana njira zina zonena kuti tizipezera forex that's why health reasons and ndipo n'zomveka kwambiri zonena kuti kafukufuku adaonetsa kuti fodya. amaononga miyoyo ya wanthu ndiyeno nzonena kuti akupanga ndondomeko zonena kuti anthu achepetse amene amasuta fodya achepetse
yes child labor sekta imeneyi ya tobacco tikaona um, ndikupatsani chitsanzo ineyo mudzi kwathu ku Kasungu tidalimako fodya ndimadziwa process yoyambira kuti fodya mpakana mukafike poti mukamgulitsa every process ndimayiziwa now ndi issue yonena kuti imapanga demand zinthu zambiri ikapanga demand even labour mukukambayo zonena kuti nthawi zina ifuti labour yachuluka mmapeze kuti mwapanga zinthu mwagwiritsa ntchito anthu ena ake osayenera ifuti mungofuna kuti fodyayo mumpange process apite ku msika now yabwera nkhani njonena kuti health wise tichotse labour koma tiyang'ane health wise health wise nzonena kuti fodya ngoononga moyo timadziwa tonse fodya amaononga moyo ndeno mayiko a dziko lapansi adapanga chiganizo chimenecho Koma ku Malawi kunoko Mulungu adatipatsa nthaka yabwino uh, tikayang'ana kuchokera ku Chitipa mpaka kukafika ku Nsanje, tikachoka ku Li, ku Likoma mpaka kukafika ku Nkhotakota. Mukayang'ana nthaka yathu njosiyanasiyana, tikhoza kudzala mbewu zosiyanasiyana. Kumene kumamera bwino thonje tigwiritse ntchito bwino thonje, kumene kumamera, kumamera bwino mpunga tigwiritse tingogawana gawana mmene muja boma lipange sapoti imene limapangira fodya nkupanga sapoti ma ulimi enawa nandolo, soya ndikupatsa chitsanzo soya pano pa dziko lapansi tikupanga mafuta a soya tikupanga zakudya za ku soya komanso timanena kuti soya ndi chinthu chimodzi chimene chimathandizira kuti anthu akhale athanzi nyemba ndi zina zotero kunoko zimatilola mu Dedzamu mu Ntcheumu zimatithandizira nde ndimaona ngati kuti titapanga substitute effort yomweyo tipititse kwinako zitithandiza

and widespread protests demanding their departure akuti boma la south africa lalimbitsa kapena kuti likugwira ntchito kuonetsetsa kuti lipange implement uh, ma migration policies chifukwa chonena kuti kuchuluka kwa ntchito yonena kuti undocumented immigrants kanda malawi Because it's not only Malawians that are in South Africa. Mm, kuli We have mbiri mbiri kumene. Nigerians, we have a lot of Maga- Africans. Ghanaians, uh, Yes, amene amapita ku South Africa. So now panopano dziko la South Africa has decided to say okay, I think mwina tikhwimitse ndondomeko Chitetezo. zathu zimene timayendetsa maka pa nkhani ya kusamuka anthu kuchoka mdziko lina kupita dziko lina especially anthu amene amasamuka opanda mapepala Nkhani imeneyo ndipo ndiyofunika kwambiri dziko lililonse limakhala ndi malamulo even ku Malawi kuno tili nawo malamulo amenewo komanso mwina anthu amangomva kuti mwina anthu apangidwa deport achokera maiko enawo kunonso ku Malawi timapangatu deport anthu We tamva do. kuti ma, ma, ma Ethiopians ambiri Oh tapangaponso deport yes, anthu oti angolowa without Alibe proper mapepala. procedures and mwinanso angozindikirika kuti ali pena pake ali pena pake mmene alowera sizikudziwika bwinobwino inu uncharted routes komano nkhani yeah.
njonena kuti koma timapatsana ulemu wotani mm -hmm. uh, chifukwa chonena kuti tikamba za moyo mm -hmm. uwu ndi moyo wonena kuti ineyo ngati kunoku mwina ndinapezeka mwangozi mm -hmm. koma mwina mutandimvetsetsa kuti ndidapezeka chifukwa chani nthawi zina zimakhala kuti ndikuthawa mavuto mm -hmm. amene mavuto akhoza kuchotsa moyo wanga mm -hmm. koma mutakhala nane pansi nkundithandiza zonena munabwera kuno kopanda mapepala ndiye tikuthandizani mubwerere Mukakonze mapepala bwino, mwaulemu, bwinobwino. Ndikuona ngati kuti ifeyo ngati ma Africans tikhoza kuthandizana rather than kumamenyana, kumapangana chipongwe mpakananso ena kumaphedwa, ndikuona ngati si nkhani Sizinthu zoyenda yabwino. bwino. Ah, I'm looking at the time. I think tithamangitse zinthu kuti nafe tichoke pano tipereke mpata wonena kuti anzathu atitengere Tipite ku kunyumba parliament ya posachedwapa. malamulo. Yes.
So I think titachita mwa mangu mangu. What do you have there? nkhani imene ndimafuna kuti mwina tisadachoke I, i know sports ambiri ayitsata kale na komabe pali nkhani ine imene akuti jb out 2030 race she remains pp leader party former president joyce banda said she will uh, not stand as a presidential candidate during the country's next presidential election in 2030 banda who is also people's party pp leader uh,

uh, tikabisira tikulakwitsa sitakonza Okay. amatichititsa manyazi Okay. koma the scorchers tikukamba kumeneko kuli tabitha komanso mng'ono wake temwa Ndi- mukamuona temwa ku america mmene akuchita pakadali panopa Both of them actually akuchita bwino kwabasi komanso tikamuona tabitha ku, uh, ku france kumene ali pakadali pano akuchita bwino kwamba- kwabasi dziko lapansi panopa timadziwa kuti kuli champions league awa ndi asungwana amene amapezeka makamaka tabitha nawo ndizonena kuti timu yathu iyi pamene tikukonzekera wafcon uh, tiapatse sapoti komanso taona kuti abweretsa aphunzitsi ena anyuwani onena kuti aonjezere mphamvu kumeneko tiapatse sapoti tisakhumudwitse ndi zinthu zabwino i think nkhanizo ndi zofanana komanso kuti ah, tigwire nthawi kunena kuti nkhanizi zikukhala ngati zofanana ngakhale apapa pali nkhani ina imene ikuonetsa kuti the national football coaches association of malawi nfca has officially welcomed fcb nyasa big bullets coach wedson nyirenda into local football ah, ecosystem Ah, mphunzitsi ameneyu wachokera ku ah, dziko la zambia timu imene ya fcb nyasa big bullets yamulemba ntchito akukhala ngati wayamba bwino ndeno afuna ampatse mwayi onena kuti bungwe limene limayang'ana aphunzitsi a mipira ya miyendo kuno ku malawi ah, amulandire mu mu bungwe lawo Mm, mu bungwe lawo la amenewa amaphunzitsa mipira mdziko muno ndeno amulandire mwamtendere komanso zikuonetsa kuti ali ndi experience chifukwa yoonati wakhala ku south africa akuphunzitsa kumeneko wakhala ku mozambique akuphunzitsa kumeneko komanso ndi mmodzi mwa makochezi amene akulu ali mu bungwe limene limayang'anira aphunzitsi akuno ku southern africa ndi i think kuti ndi njira yabwino amulandire akhoza kupezako ka experience kena kamene kakhoza kutithandizira ngati dziko Mm, ndi nkhani yabwino Of course, uh, just to close up on the sports scene, this is the International Sports Golden Boot Contest. Hots up with three players apart. Norwegian Erling Haaland scored two quick fire goals against Brazil to take his tally of goals at the 2026 World Cup to seven. level with France, Kylian Mbappe and Lionel Messi of Argentina. England's captain Harry Kane is also in the running after scoring his sixth in his team's round of 16 match against Mexico, while Ousmane Dembele has four, and with France still in the tournament, he will likely add more. nkhani imeneyo tikukamba zonena kuti panopa ifeyo ulo tikamabwera kuno ku 5 koloko timakhala tadzuka cham'matu ifa chawayodoka boye timayipanga folo Kuitsata ndithu. kuitsata tidziwe kuti dzulo ti- Mukhala ngati mukusewera nawo.
timakhala ngati ti- malawi ili konko koma taona dzulo timu ya portugal yatuluka kumeneko spain yapitirira taona timu ya brazil yatuluka taona timu imene ndithu makamaka ya norway uh, yapita chitsogolo nkhani imene mwakamba apapa ndi yonena kuti Erling Haaland wagwira ntchito yotamandika kwambiri komanso mnyamata uja uh, uh, wa timu ya arsenal captain Od, uh, odegaard amenenso ndi captainso wa timu ya, Norway- ya, ya norway amene akhala ngati anatakasa zinthu zambiri zonena kuti zinthu zikhale bwino Nkhani njonena kuti masewero a mpira siudani timakhala kucheza uh, koma nkhani njonena kuti masewero amenewo asatipangitse zonena kuti tiyiwale zimene ife timapanga tipitirize kumapanga zimenezo komanso tisamatukwanane inu ndi ine chifoti inuyo mumasapota uh, spe- uh, portugal yatuluka ndi kuti ku ofesi kuno tikangane iyayi usadandaule Eh, ti- ti- ti- usadandaule. tingokondana tonse Of basi course. nzampira izi Yes, and uh, of course, that also brings us to the end of what we had for you in this edition of